na ọ banyela n'ebe anyị achọghị ya bụ egwu nke ọzọ ka anyị ji wee nabata gị n'ụbọchị taa bụ wednesday ahịa nkwọ n'aha onye nwe ụwa niile n'ezie n'ezie ọ bụ anyị na chi so aga eji m n'aka na ọ bụ gị na chukwu so aga n'ezie ọ bụ n'igbo dream television IDT n'aha ịchafụ ka anyị si wee bịa n'ụbọchị taa ime gị obi ụtọ n'oge nnọkọrịta anyị na gị n'oge gwam gwam gwam abụ m nwaada Chinyere Excel ngwa kpụdebe igwe okwu gị nso ka anyị nọkọrịta n'ụbọchị taa ọ bụkwa nnụ nnukwu ihe mwute wee nye ụlọ ọrụ anyị na gwam gwam gwam anyị na-eme na ọ bụ anyị jụọ ụnụ ajụjụ ụnụ anaghị asa anyị ya ọ dịghịkwanụ mma ee maka na ọkwanụ unù mee ihe anyị yọ̀rọ unù ànyị e wèe mara nà ihe anyị nà-ème nà-àdị unù mmȧ màkà nà ọkwa aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nni òtu à kà ọ dì ò wèe bụrụ nà ndụ̀ nà-àtọ ụtọ ọ bụrụ nà unù zaa anyị ajụ̀jụ anyị jụ̀rụ̀ ànyị e wèe mara n'ezie nà unù nà-akwàdo anyị kà ànyị gaa n'iru um nsogbu adịrọ kà anyị nye ụsa ya bụ ajụ̀jụ ǹkè anyị jụ̀rụ̀ n'izu gara aga ihe rụrụ ụlọ n'elu ma biri n'ime ala ụsa ya bụ ji n'aka nke ọzọ nwa agbọghọ toro ogologo n'agbọghọbịa pee mpe n'agadi bụ kandụl ya kandụl a mụ na gị ji ekpe ekpere hmm? ya bụ ya bụ ụsa ajụjụ nke anyị jụrụ gị n'izu gara aga n'egbughị oge ka anyị gbapụ ọsọ na nnọkọ nke anyị na gị n'ụbọchị taa. Eji m n'aka na i chetara otu anyị si eme ya. Na gwam gwam gwam nke ụbọchị taa, anyị ji isii wee bịa. Anyị ga-enye gị ụsa anọ, i nye anyị ụsa abụọ ndị nke fọrọ afọ. O wee bụrụ na ọ na-aga. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Gwam gwam gwam gwam ihe dị be nne gị ọ naghị ama ebu, ọ naghị ere ure. ụsa nnu gwam gwam gwam gwam ihe nwere ụkwụ anọ mana ọ naghị aga ije ụsa oche gwam gwam gwam gwam ihe a nụrụ ka e gburu mana anụghị ka ọ dara ụsà igù nkwụ ǹke ikpeazụ n'aka ǹke anyị o wèe fọ ǹkè gị gwam gwam gwam gwam ozu niri ònwe ya ụsà ụkwarà ya bụ̀ ǹke anyị àgwụ anyị àbịa nà ǹkè gị ama m na ị dịgo njikere hmm, inye anyị ụsa ya gwam gwam gwam gwam nwoke ọcha na-ama ụra n'ahịa nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a ọzọkwa gwam gwam gwam gwam nwa mara mma mana anaghị eku ya n'ahụ nye anyị ụsa ya n'okpuru ihe onyonyo a ya bụ ebe a ka anyị na-eweta gwam gwam gwam nke ụbọchị taa na njedebe chebiri anyị n'izu ọzọ etu oge a ka anyị na gị nọkọrịtakwa na ya bụ gwam gwam gwam ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-adị gị mma tụsaanụ ozi banyere ụlọ ọrụ anyị ka ụmụ anyị na ọtụtụ ndị Igbo nọ ebe dị iche iche si n'ụzọ dị otu a wee na-amata nke na-eme n'obodo anyị na asụsụ anyị ọkachasị na gwam gwam gwam maka na ọtụtụ n'ime ụmụ anyị amaghị maka ya ka ha si n'ụzọ dị otu a mụta ya maka na ọ bụ ngalaba asụsụ anyị mm? ọ bụ na Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ ka anyị si ezitere gị ozi Igbo Dream Television sị na ị ga-adị na ị gaghị anwụchu nwaada Chinyere Excel sị gị ka emesịa